ndị be anyị ka ka anyị nọ tata mana anyị nọkwa ọfụma ọkwa Ada Aniọcha wanụwa na-ekwu ọ ị kpọ m Ada Aniọma wanụwa wele onu mụ mala m o nwe ife onyonyo n chọ ka anyị kiri anyị kirisizie mgbe akụzi ife n chọ ikwu ni maka na o nwe ife m fụ n'ime ife onyonyo n chọkwa ka unu na mụ fụ daalụ

n'ime abụ afụ nụwa ha kwa chineke chineke dekwuzili m nke fọdụ ni na comment section unu maị na ndị a ọ bụ na anyị nee anya okpu ndị igbo okpu maazị ka we kpu n'isi okpu ndị igbo ka we kpu n'isi mana efe efe ọcha we yizi abụna efe ndị igbo ị nwekwa ike correct m na comment section ehe mana akwa we yi n'enu akwa ọcha ka wa si kwa ya bụ akwa ọcha enu e, ka ndị Warri Ijaw we Isoko we Urhobo we e, Urhobo we Bayelsa nọ ka wa si akwa akwa enu we bịa ejela akwa n'ime ya bụ akwa sikwa onwe ndị be anyị na-eke nọfụ mee nụ ka m maị mana ị fụ ife we yi n'isi na asụsụ a wa asụ na akwa we je n'ime akwa ọcha bụ akwa ndị Igbo okpu bụ okpu ndị Igbo okpu ndị Igbo okpu maazị asụsụ a wa asụ bụ asụsụ Igbo unu maị na ụfọdụ ọnwa gaa nị n'ime ahọ a eze ndị obodo Opobo Kingdom eze we na ụfọdụ ndị na-achị wa nị ụfọdụ ndị mmadụ n'ime obodo we pụha sị na wa abụna ndị Igbo bụ na ndị Ijaw ka wa bụ wa sị na wa bido zama afa ndị Igbo ya na asụma asụsụ Igbo maka ifili na ndị igbo baha be we shinne bịa na-azụ afịa n'ime obodo we na nọfụ ka ndị be we si zọma asụsụ wa bịa sụma asụsụ igbo na nọ ka ụfọdụ ndị igbo si bime n'ime obodo we ma bịa zamazi afa igbo ndị be enyi ife enini n kọwali kịta uche ọ dị n'ime Ife ini n kọwali kịta na ya ka eze ndị a na ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị isi ndị be we nọ na internet na-ekwu okwu e. Ife ncha n kọwa kịta na we kwu, o nwe uche dị n'ime okwu e ini, uche adịna. Ka n denyesịa tupu n gụmazi nke ị ga-ede na comment section. O nweghị ede na enọ ka nnọwa ọka nnọ. nọ mgbeluge maka na ndị ibini bịa bime n'ime Isele Mkpitime wa bịa shinne bịa zụma afịa n'ime Isele Mkpitime maka na wa bịa ga-eso anyị bime anyị bụ ndị anyị bụ ndị nwe obodo anyị bụ ndị bi ebi a bịa hapụzi asụsụ anyị anyị abịa zọ asụsụ anyị ma okenye ma nwata a bịa zọ asụsụ ancestor asụsụ o ji ya so ndị asụsụ o ji eso ndị ancestor a na communicate ọ bịa zọ ya bụ asụsụ ọ bịa sụma asụsụ ndị bini biko dum si ajụjụ a na comment section is it possible nke fụ o me eme ọ dị eme eme o nwene ebe o si eme ya bụ ife ndị ụfọdụ obodo ndị a bịa na ịntanetị na-akọwa amana m ka ọ bụ ndị a wee lokwu ilolo wa bịa da na akwa anyị bịa chee echiche tupu wee tie kamera bịa kwume gwama ndị mmadụ ya me e ji asị ka anyị dole anya ndị anyị ege ntị na ịntanetị maka ụfọdụ bụ ndị nlafu maka ka m nọwa ka m nọ ọ sọ ibuje m amerịka ma nwe ike zọ asụsụ obodo m o nwedị ebe ị ga-ebuje m ka m zọ a n'ụlọ be anyị anyị bi obodo ndị abakpa N'ime ụlọ be anyị ka asụ asụsụ anyị. Anyị nọdụ n'ilo so ndị ọzọ ekwu ka anyị asụ oyibo. Anyị ka asụ asụsụ anyị n'ụlọ. Maka na achọna m ka m zọ ebe m si jene. M je akwụkwọ ka m gwa unu eziokwu. M je mme secondary school na Asaba Girls Grammar School. Kịta wa akpọzi ya Anglican Girls Grammar School. Ebe fụ ka m nọ je akwụkwọ. tupu m banye tupu m jeme boarding house m so aunty m na uncle m bi obodo dị iche iche n'ime ala igbo nọ n'ime delta state asụsụ anyị nwesi ka o si dịsị anyị asụ onye ọbụla asụ anyị awọha mana asụsụ dị iche iche o nwekwa ndị na-adị awọha o nwe ndị ọ bụ n'ime delta state wa asụ m tọgbọ ntị anị ọfụma ka m ji anụ ife wa ekwu ọ bụna ife ncha wa ekwu ka m na-awọha ka m gwakwa anyị nke bụ eziokwu asụsụ asaba na awọha maka na mụ na onwe m awọha o nwe ofu ife m me m sị onwe m na achọna m ịsụma nke ndị asaba gọgọgọ bịa zọ asụsụ ise mkpitime ndị ise mkpitime na ndị issele uku na-asụ ofu ife fụ mana ọ dị ka o nwe nwantịntị ife dị iche dị anyị mana ọfụfụ ndị ise mkpitime na ndị issele uku na-asụ ofu ife mana ndị ọnịcha ọlọna asụsụ wa ọnịcha ọlọna nọchime anyị Mana asụsụ Ọnịcha-Ọlọna dị iche asụsụ Igbo efudọ. Ndị Ọnịcha-Ọlọna asụkwa m ga-anụ. M sụ ndị Ọnịcha-Ọlọna ga-anụ. Mana ka m nọ Asaba, m jụ ajụ na m ma nsụ asụsụ Asaba. M ma nsụ ka ndị Asaba si asụ. Ife haị nị bụ na achọna m ịzọ asụsụ Ise Mkpitime. ya haị m ji sị na achọna m ịsụ ka asaba si asụ gọgọgọ ọ bụna nke na o nwe ife me asụsụ wa na asụsụ wa jọ njọ mba mana achọna m ịzọ asụsụ nke m ka mmadụ asịkwana ya asị maka na ndị anyị gee ntị kịta bụ ndị igbo ezigbo ndị igbo ndị ụmụnne anyị wee kepụ n'ime ana igbo sizia na wa abụna ndị igbo gwamazị ụmụ wa na wa abụna ndị igbo ka wee wee pụọ ele enye ọgbaghara edede wa chọrọ iri ihe n'ime obodo ndị asị ha iwa ji ke- kepụzi ụfọdụ kechi ụfọdụ sizi ndị oyini na ndị igbo ka wa bụ sizi ndị nko na wa abụkwana ndị igbo gwamazị wa na ọ- unu tebụkwa ndị ijọ na unu bịa azọm afọ unu bịa azọma asụsụ unu maka na ndị Igbo ejugo obodo unu shinne nke kachasị gbaka m isi bụ na na ege dị ilu ka onye efu ngego ntị ya ma afụ asị na kịta na wee weghego ụnọ akwụkwọ na ndị bewe ndị opopo etinyego n'ụlọ akwụkwọ kịta na onye ọbụla ga-asụmazi asụsụ ijọ na onye ọbụla ga-akwụsịzi ịsụ asụsụ igbo ife na ime anyị na-eme mbụ ịchọọ imememe na nka Melụnụ m amala mụ, kesisali m ozi a n'ifu a. Maka ndị opopo, o nwekwa ndị n'ime wee isi chachapụsịga. Ka wa fụkwa ife onyonyo m, kesi e wee nwee obi nchegharị, mali na ndị Igbo ka wa bụ. Ka agha eze wee na ndị ọzọ agwazikwana wa na wa abụna ndị Igbo. Daalụnụ shinne, nọdụkwanụ ọfụma, ka o mesienụ.